ma diɲɛ mɔgɔw kan i bɛ kuma ni hakili ye ayiwa maa o maa ye diɲɛ mɔgɔw hakilitigiw ka fɛn ninnu kɔn walima k'u dɔgɔya u y'i nɛgɛ fo k'i sen don u ka ko la siga t'o la dɛ o kɛlen don n'o tɛ ayiwa tuma dɔw la a fɔra yan k'a fɔ nin tɛ bɛn anw tɛ nin kɛ silamɛ man kan ka nin kɛ kosɛbɛ o caman fɔra ɔ n hakili la i yɛrɛ ka kɛ hakilima ye o de b'i lafiya diɲɛ in kɔnɔ kosɛbɛ Dolokaramɔgɔw ye diɲɛ filɛ kabako caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye diinɛmɔgɔw ta olu b'a fɔ ala ka kabakow don a tɛ ɲinili bɔ siga t'o la ɔ nka dolokaramɔgɔw y'a ye ala ka kabako ninnu n'u ma ɲini k'u ɲɛfɔ mɔgɔw ye hadamadenw bɛ baga ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ ala nɔ don walayi o de ye anw yɛrɛ cɛsiri kun ye u k'a dɔn ko ala ka porogaramu ala ka kɛtaw ani ala ka fɔtaw olu de bɛ kɛ ka diɲɛ manipuler diɲɛ bɛ baara n'o de ye a ye minnu fɔ olu fɔbagaw n'olu kɛbagaw olu bɛ wele ko diinɛtigiw f'u ye mɔgɔw ci fo kiraw bɔra o kama ɛɛ o don o kana i tigɛ diɲɛ savanw na dɛ ayiwa savanw fana u fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ayiwa dilalikɛla ninnu mɛ dilalikɛla minnu ni an bɛ baara kɛ n'u ka fɛnw ye bi ɛ ni e sinna k'olu nɔ filɛ k'i hakili nalon o don i yɛrɛ tɛna se ka kura bɔ dɛ siga t'o la dɛ k'a masɔrɔ ninnu bɛ nin bɔ walasa ka hakili di an yɛrɛw ma kosɛbɛ nka an tɛ se tugun abada n'o tɛ e ka diɲɛ jujɔ e ka segin i kɔ dɔɔnin i b'a lajɛ adamaden kannafini tun ye jiri furabulu ye siga t'o la nin ye tiɲɛ nka hakilitigi dɔ nana mɔgɔw ye k'u ye k'a ye nin tɛ bɛn abada
nka i ka da la kira ma ci ka na kɔɔri jira mɔgɔninfin na dɛ ayi o ma kɛ o ma kɛ ɲinilikɛlaw de y'a ɲini k'a dɔn k'a dɔn nin ye jiri ye mhm. n'i ye nin kolo bɔ k'a mugu kɛ tan mhm. a bɛ se ka kɛ fini ye kosɛbɛ ee o don fo adamaden hakili ka to ka baara kɛ walahi n'a tɛ baara kɛ diinɛ na a ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔkow la n'o tɛ i bɛ kɛ bɔ fu sa fu de siga t'o la dɛ n'i m'i kungolo bila ka ko dɔw ɲɛɲini fiyewu i tɛ lafiya sabu ala y'a yɛrɛ dɔɔnin bila adamaden dusukun na k'a yɛrɛ dɔɔnin bila adamaden kunsɛmɛ na n'i ma baara kɛ n'a ye aa o don i bɛ nimisa dɛ e ka diɲɛ daminɛ lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka i b'i ka dɔnnibaw bɛɛ ɲininka kira jumɛn in n'o de nana walasa ka fini cogo yira adamadenw mm, o ma kɛ kira jumɛn in de nana n'o de nana kaba ni malo ni saɲɔ woloma kungo kɔnɔ ka bɔ binw na k'a di hadamadenw ma i tɛn'o mɛn kira lakalibaaw la abada o tɛ kira ka dɔgɔya ye o abada a nakun t'o ye ayi a nan'a sɔrɔ o bɛ yan a nan'a sɔrɔ adamadenw b'o ɲɛdɔn o de la ne y'a f'i ye i ye jaka bɔcogo kalan kitabu caman kɔnɔ diinɛw na nka sɛnɛ kɛcogo aa mɔgɔ wɛrɛ de b'o dilan dɛ siga t'o la dɛ a faamuna a bɛ faamu ɔ adamadenya daminɛna ɲinili de la n'o tɛ maanifinya daminɛna ni gɛlɛya de ye kosɛbɛ ni sɛgɛn ni tɔɔrɔ ye ɔ n'i y'a ye adamaden bi a bɛ fɔ n'i ma sutura n'i ma datugu a tɛ ɲɛ hakilitigiw sen b'o la dɛ u sen b'o la siga t'o la n'o tɛ ma hadamaden ka lankolon yaalala ka tɛmɛ kosɛbɛ ka na furaburu dɔn o kɔnɔ maa min y'a kanu ka furaburu dɔ tigɛ ka juru siri i cɛ ma ka dɔ sɔɔri i ɲɛfɛ ka dɔ sɔɔri kɔfɛ ka dɔ sɔɔri i kɛrɛ fila la o fana kun y'a hakilitigiba dɔ ye sabu ale fana nan'a sɔrɔ maaw lankolon bɛ yaala la ayiwa ɔ dɔ ka ɲinili danna o jiri furaburu de ma nka maaw dɔw y'u tile kɛ n'a ye o tuma finitigi ka hakili ka b'o furaburu kari la ka sɔɔri adamaden la sutura sɔrɔ kama mhm. o hakili kelen ma bɔsi tugun o de developela fo ka na se bi ma datugu cogo bɛɛ bɔra o kɔnɔ fini kalite bɛɛ dilala o kɔnɔ mhm. o hakili kelen
o de la an bɛ min fɔ dɔnnibaaw ye dɔnni kun bilali bɛ dɔnni tunun walahi i ye nin fɔ ko caman kɛ dɔnni kun bilali a bɛ dɔnni kun tunun pewu kosɛbɛ n'o tɛ n'i ye dɔnni o dɔnni kɛ n'i b'a di mɔgɔ bɛ sɔrɔ e ka kalandenw la min bɛn'a lakɔgɔ ka tɛmɛ e ta in kan siga t'o la dɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛ anw ka jamana kan dɔnni tɛ di abada dɔnni kɛra baro ye fo ka na dɔnni tɔ yɛrɛ kɛ kɔrɔdugaya ye aha c'est à dire yɛlɛko kosɛbɛ o kuma dɔnni bi lakali anw fɛ yan mhm. nka ka a kɛwale nɔ ye mhm. aa o don i bɛ sa i ta ye kosɛbɛ c'est manamanakan dɔrɔn de bɛ fɔ quoi kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ nin kun bɛ kɛ dugu dɔ la nin kɛra mhm. cɛkɔrɔba dɔ ye nin kɛ dugu nin na i b'o de mɛn an ka dɔnnibaaw da c'est à dire hakilitigi kana to ka da don a baro suguw la mɔgɔw fɛ quoi ayiwa dɔnni ye fɛn min ye dɔnni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ adamadenya yɛrɛ ye dɔnni de siga t'o la n'i ye dɔnni bɔ adamadenya la dɔrɔn baganya de bɛ na kosɛbɛ o mɛ dɔnni bɛɛ tɛ kuranakalan ye abada dɔnni bɛɛ tɛ tubabukanfɔ ye ayi nɔn mɔgɔ bɛ kɛ hali i tɛ kan wɛrɛ mɛn i fa bara kan kɔ i bɛ ɲinili kɛ fo ka nafa don adamadenya kɔnɔ kanko tɛ kuwa abada o tɛ o tɛ a a bɛ o kuma anw mako bɛ dɔnni de la dɔnni ka ɲini n'o tɛ dɔ kɛra nkalon ninnu na sa o kɛra e dɔnnibaw y'anw fɛ yan jinɛmoriw y'anw fɛ yan u bɛ kabakow kɛ u ma se ka ko dilan abada wa don o don i b'a sɔrɔ hali su kununnaw ma ban an ka jamana in kan kosɛbɛ nka u tɔɔrɔ b'an kan ngolonci n'o dɔnniba in bɛɛ la tubabukɛ y'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini fo ka na dɔgɔtɔrɔsoba dɔ jɔ farafinna yan kosɛbɛ i b'i ta in bɛɛ kɛ ka sɛgɛn u b'i cɛ ka t'i di dɔgɔtɔrɔw ma walahi tubabukanfɔlaw kɔni ayiwa i b'i ka arabukan in bɛɛ fɔ n'a gɛlɛyala n ko i bɛ taa di tubabukanfɔlaw de ma tiɲɛ o don o don
ee nin ye kabako da ye kosɛbɛ bɔn farafinya yɛrɛ i bɛ taa ye tuma dɔw la i bɛ bana unhun sabu anw ka dɔnni ye kabako de ye kosɛbɛ o dɔgɔtɔrɔ minnu fana filɛ unhun olu y'an denw de ye Siga t'o la nka n'o kalala ka se ka tubabukɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ aa n'o ye furamugufin y'i kaman na ka taa ye a dɔw b'i fɛ k'i bugɔ n'o kun b'a ɲɛ i kun bɛ se yan wa ee a tɛ to ka miiri kɔ la dɔɔnin tubabukɛ y'a ta dilan de a mɔkɛw fana kun t'a kɛra nin cogo la koyi ayi o tun u y'a kun minɛ de k'a dilan ka na k'a dilan ka na fo ka n'a kɛ tan n'o tɛ dɔgɔtɔrɔw tɛmɛna an yɛrɛw fɛ yan Sani tubabukɛ ka na o kuma an kun tɛ furakɛ wa an tun bɛ furakɛ ɔ o kun de bilala tiɲɛ a bɛ kɔmi n'i ye baarakɛminɛnw ta ɛ arabu de nana an ka numuw kalan nɛgɛbɔ la dugukolo jukɔrɔ wa abada o tɛ o tɛ tubabukanfɔla de nana u kalan wa ayi nka aw b'a fɔ olu minnu ma ko kunfinw dɛ u ye dugukolo ɲini yan k'a dɔn dɔnni b'u la k'a dɔn nɛgɛ bɛ yan o fana ye dɔnni dɔ dɛ
o ye dɔnni dɔ de bi n'aw bɛ sanu bɔ ni tubabukɛ ma taa yaala a ka kungo kɔnɔ a tɛ se k'a dɔn ko sanu bɛ yɔrɔ min na kuma tɛ nɛgɛfin ma kuma tɛ makoɲa nɛgɛ si ma
tubabu de bɛ na a ka nɛgɛw ɲini cɛ mɛ a ka cɛkɔrɔba minnu ye jele dilan minnu ye muru dilan minnu ye ayiwa npanmuru dilan yan k'a nɛgɛ sen k'a bɔ dingɛ kɔnɔ ɛ o dɔnni kun bilala kɛ n'o tɛ o tuma olu ma balo anw fɛ yan de wa o kɛra o balola yan o balola yan ɔ n'i ye min ɲininka u b'a fɔ i ye an ka dɔnni ma sɛbɛn ɛ min sɛbɛnlen bɛ aw bɛ sɔn an k'o kɛ wa abada tɛ sɔn o ma a
e hali n'i ko i bɛ furamugu mugan dɔgɔtɔrɔ dɔ kɔrɔ a bɛ fɛ k'i bugɔ kosɛbɛ nkɛ eh, mais a bɛɛ de bɛ ɲɛ wa dɔgɔtɔrɔ fura tɛ dɛsɛ mɔgɔ dɔw la wa o caman kɔni donc hakili nin bɛ i bɛ bana quoi ne y'a fɔ i ɲɛna ko fɛn caman de bɛ farafinya yɛrɛ contre la quoi farafin den bɛɛ kalanna ka bila farafinya yɛrɛ contre la kosɛbɛ a kɛra o de ni min ye arabu kalan kɛ n'i ko i b'i sonsoro haramu n'i jɛngɛna ka taa yan fɛ haramu olu kɔni jɔlen don sa an ka kɛ arabu de ye dɔrɔn kira ma nin kɛ e ye kira ye i ɲɛna e tɛ tɛmɛ ka bɔ yen e y'a mɛn de e y'a ye wa abada aa o kuma sɛbɛnni de y'a to an bilala ɲɔgɔn na
bon olu bɛ farafin ka goli dɔ la ye tubabukalankɛla n'ale fana kalanna mais olu de y'anw ka jamana dɔnnibaw ye minnu mana tubabukan fɔ legelege mɔgɔw b'a fɔ nin kalalen don doctorat b'a bolo mais anw kunfinw bɛ bana quoi ne t'a dɔn k'a fɔ hakilila min bɛ mɔgɔ kalalen la o kuma mɔgɔw ɲinɛna yɛrɛya de kɔ o kuma an bɛna kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ye wa ɲininkali bɛ An tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ y'an yɛrɛ kɔ abada ni min kalanna tubabukalan na unhun ale ka jugu ni arabukanfɔla ye fan dɔ fɛ tiɲɛ unnnn ni walawala e an ka tubabu kalandenw de nana an ka sumansiw bɔsi cɛkɔrɔbaw la yan siga t'o la a fɔ ka gɛlɛn nin man ɲi anhan nin tɛ dan nin si man ɲi unhun a an tor'o la fo an ka si bann'an bolo pewu kosɛbɛ a kɛr'o ye a kɛr'o ye a kɛra ten cikɛla ɲuman-ɲuman aha hɔrɔn unhun i jɔn yɛrɛ ye unhun maa min b'i ka indépendant kɔnɔ e ka foro bɛ bulugu ka sigi ka mɔgɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ de kɔnɔ a bɛ n'i ka sumansi d'i ma nin lakali ka gɛlɛn i bɛ sɔrɔ ka danni kɛ ɛɛ o don ni kabako de k'a sɔrɔ nin bɛɛ la ko an ye indépendant sɔrɔ et puis u b'a fɔ an ye dɔnnibaa jamana ye u b'a fɔ e mali ye kodɔn jamana de ye bon mais wajibi don an b'a fɔ kɛ siga tɛ o la n'o tɛ ɛ ni kodɔn min ye kodɔntigi bana o tɛ kodɔn ye bilen abada n'o tɛ diɲɛ bɛɛ b'a yɛrɛ fɛ de adamaden i bɛ k'i yɛrɛ de fɛ fɔlɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ sin i yɛrɛ ma fɔlɔ siga tɛ o la dɛ hali ni ta dolo binna ba ni den kan ba b'a ta furan fɔlɔ ka sɔrɔ ka se den ta ma siga tɛ o la dɛ kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ ye fɔlɔ a faamuna a bɛ faamu ɔ n'a nana ye ko diɲɛ tɔ mɔgɔw bɛ kalan k'u ka kɔrɔlenw de don ba la k'u fa cɛnw de bato ka tugu u ka bɔkolo kɔrɔw kɔ k'olu devɔlɔpe mɛ an ka kalanw olu bɛ an ka maaya tɔ nagasi k'a faga ka tila k'o bɛɛ kɛ haramu ye k'a kɛ komi anw bɔra lagalagatɔw de la anw bɔra kunfinw de la bɔn nin de bɛ ne tɔɔrɔ an bɔra kunfɛnw la yala e wolola k'a sɔrɔ i bɛnbakɛw bɛ cogo min na arabu de tun nana o fɔ ka don u kun na wa abada mɛ diinɛ ni adamadenya bɛ se ka ɲɔgɔn tiɲɛ cogo di ko diinɛ ma na mɔgɔya sɔrɔ yan wa kosɛbɛ a nan'a sɔrɔ yan n ko diinɛ ko diinɛw bɛɛ cira mɔgɔw de ma siga t'o la o don mɛ an bɛ se ka mɔgɔya sa ko diinɛ wa abada nɔn mɔgɔya de bɛ dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka se diinɛ ma kosɛbɛ
ɔ dolo karamɔgɔw ye nin kabakow de ye aha olu m'a dɔn adamaden bɛ ban i yɛrɛ la cogo min na ka taa kɛ mɔgɔ dɔ fɛ fo ka tɛmɛ i yɛrɛ kan aa a mana kɛ kanu min ye nalo sen b'a la siga t'o la sabu e n'a y'a sɔrɔ ni aw jigi ye ne ye wali ne jigi ye aw ye ɛ n'an bɛɛ tɛ yen dun ni aw tiɲɛna ne ka jigiya bɛ ɲɛ wa ni ne yɛrɛ tiɲɛna aw ka jigiya bɛ ɲɛ wa kelen kelen de b'i yɛrɛ dilan kanu ni tuguɲɔgɔnkɔ b'o kɔnɔ o tuma o tubabu kalandenw fana olu de bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kosɛbɛ olu don olu don ni i taara furamugunin don i ka ji dɔ la ko i b'o kɛ kafenin ye ka di i ka banabaatɔ ma ni farafin dɔgɔtɔrɔ y'a ye a bɛ kɛ komi a tɛ jamana kelen mɔgɔw ye u b'a fɔ a taara farafin furakɛlikɛlaw fɛ u bɛ maaw faa karamɔgɔkɛ ni bara ci dɛ o don mɔrigu bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la siga t'o la nka farafin furakɛlikɛla si tɛ yen min bɛ sɔn ka mɔrigu dilan i ka so a tɛ sɔn a tɛ sɔn i tɛ sɔn hali ni fa donn'i la i tɛ sɔn i n'a bila ka taa a bɛ taa sa so sa kosɛbɛ i tɛ sɔn fiyewu
adamadenya ye dɔɔnin de ye ala kɛrɛfɛ koyi siga t'o la dɔɔnin de don dɔgɔtɔrɔya tɛ nkalon ye dɛ abada tiɲɛ b'a kɔnɔ n de m'o fɔ mɔgɔ ye kosɛbɛ nka maa minnu b'a kɛ olu jogo fana bɛ fara a kan dɛ a belebele dinɛ tɛ nkalon ye dɛ dinɛ si tɛ nkalon ye dinɛ ye tiɲɛ de ye sariya de don min bɛ adamadenw sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ lafiya la nka mɔgɔ minnu bɛ ka dinɛ kɛ olu jogo kolon de fara a kan a caman kɔni diɲɛ bɛ nin cogo de la n'o tɛ ko in yɛrɛ tɛ nkalon ye koyi abada ne bɛ dolo min fɔ fana maa tɛ dugukolo sanfɛ i bɛ dolo sɔsɔ kodɔnna si t'a fɔ ko dolo ko tɛ tiɲɛ ayi o tɛ kɛ nka a bɛ se ka kɛ i bɛ karimu min dɔn n'o b'a kɛra lala o yɛrɛ de man ɲi a bɛ faamu fɛn bɛ se jogo dɔ bɛ ko kɛbaga la a y'o de fɔ nka a kana sin k'a fɔ ko diinɛ tɛ tiɲɛ ou bien diinɛ man ɲi kɛbagaw de nɔ don
sabu diɲɛ turula a ɲɛ jugu kan siga t'o la wa dolo karamɔgɔw ye nin sɛbɛn ka kɔn ɲinan ɲɛ a bɛ san ba de bɔ kosɛbɛ nin waati min ni a filɛ adamadenya b'a kɔnɔ bi a bɛ kodɔnna caman sɛgɛn dɛ ni dolo karamɔgɔw tɛ o don mɔgɔw bɛ mɛn ka nin wolo u m'a fɔ ko waati ko tɛ tiɲɛ ye wa o y'a fɔ u m'a fɔ ko don jugu tɛ yen ko don duman tɛ yen wa o y'a fɔ u m'a fɔ waati ɲuman tɛ yen waati jugu tɛ yen wa o y'a fɔ ɔ ni bɛn kɛra o kan dolo karamɔgɔw kɔni ko waatiw tɛ kelen ye minitiw tɛ kelen ye segɔniw tɛ kelen ye ɛrɛw tɛ kelen ye donw tɛ kelen ye wa dɔgɔkunw tɛ kelen ye ayi wa sanw tɛ kelen ye o cɛ ka jan o cɛ ka jan n'a y'i diya biki ta san sanjiw na cogo nɔfɛ belebele i bɛ taa sɔrɔ san dɔw sanji
c'est-à-dire n'a y'a sɔrɔ ɲinan sanjibaw nana ntɛnɛnw la san dɔ bɛna se sanji ɲɛnama si tɛ na ntɛnɛn na ayi ni cɛ ni cɛ o jate dolo karamɔgɔw de b'o dɔn kɛnɛ kan ko don o tuma n'a y'a sɔrɔ san dɔ sanji bɛ na alamisaw de la san dɔ ta bɛna tɛmɛ alamisa yɛrɛ dɔw tɛ sanji sɔrɔ walayi mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ jatebɔla jumɛn de b'o jate jate bɔ e min bɛ waati baara la e min bɛ waati kalan e de bɛ biki ta nin bɛɛ nɔfɛ k'a fɔ salon sanjiw a daminɛna araba nka ntɛnɛnw de ye sanji caman sɔrɔ ka tɛmɛ sibiriw kan anw de bɛ nin bɛɛ woloma san kɔnɔ e tɛ waati jate e sigi bɛ fɛn dɔ kunna maa dɔ ka histoire kunna dɔrɔn ni mɔgɔ nana fɔ waatiw tɛ kelen ye e bɛ pan ka don kuma kɔnɔ walayi i tɛ dɔnni kalan i ka sɔrɔ ka kuma n'o tɛ jate min bɛ anw bolo jate lankolon tɛ dɛ a tɛ sɔsɔ a tɛ sɔsɔ a faamuna wa a bɛ faamu wa sanw tɛ kelen ye abada ɔ waati furancɛba dɔw bɛ yen ni dolo karamɔgɔw ko a ma ko sikili sikiliw fana tɛ kelen ye o cɛ ka jan o don n tɛ sɛgɛn ka kuma in fɔ n bɛ segin a kan siɲɛ caman
ne y'a fɔ fɔ yɔrɔ caman na kosɛbɛ 1945 à 1980 unhun n'i y'o jateminɛ a ka kan ka san bi saba ni wɔɔrɔ bɔ kosɛbɛ o san bi saba ni wɔɔrɔ jamakulu unhun o don o jamakulu ye mɔgɔ basigilenw ye cɛ den minnu bangena a furancɛ a san bi saba ni wɔɔrɔ in kɔnɔ unhun ntɛnɛn dolo de tun b'o mɔgɔw mara kosɛbɛ karaki mana bɔ o la cogo o cogo unhun u ladamu ka di siga t'o la n kɛ sabu o tabiya de b'u la wa ala taala ye adamaden tila jamakulu jamakulu nin cogo la
ɔ o ntɛnɛn o ntɛnɛn fana ntɛnɛn tanama don de ye sibiri ye donw bɛ ɲɔgɔn tana dɛrɛ
dolo karamɔgɔ bɛɛ b'a kalama lune ni saturne de tɛ bɛn o tuma ntɛnɛndonya den minnu bangena 1945 à 1980 o ye san bi saba ni wɔɔrɔ jate ye o jamakulu olu ka denwolow de daminɛna tugun 1981 peut être a kunfɔlɔ minnu bangena a daminɛ na olu dɔw ta bɛ bange lune kɔnɔ i y'a faamu wa nka o man ca o man ca caman ta bɛna a daminɛ 1981 ka na bila 2016 o fana ye san bi saba ni wɔɔrɔ jate o san bi saba ni wɔɔrɔ n'a fɔra ko ntɛnɛndonya denw mhm. olu y'u ka denw bange karidonya dolo bolo mhm. karidon ni ayiwa e, ntɛnɛn mhm. e yɛrɛ k'a jate minɛ kari fanga ka bon ni ntɛnɛn ye kari ye tile de ye ntɛnɛn de ye kalo ye est ce que muso bɛ se ka cɛ mara wa ayi a tɛ se a tɛ se donc anw kɛra musomanw ye olu nana kɛ cɛmanw ye o de la a fɔra ko lamɔ ka gɛlɛn hali n'u y'i nɛgɛ k'i ka kɛ dugu dɔ maire ye kana sɔn dɛ ayiwa ayiwa nin waati in mɔgɔw mara man di siga t'o la fanga man di bele ayi ɲɛmɔgɔya man di abada bonya t'i kan ayi o bɛn'i di marabaa de ma cɛ ni tiɲɛ ko e ye marabaga ye donc ntɛnɛn tɛ se kari la abada jama jama dolo de ye kari ye kafa dolo don yɛrɛbonya dolo don bilayɛrɛma dolo don ɔ o fanya min bɛ adamadenw la ɔ minnu b'a ɲinina k'a dilan olu dun ye ntɛnɛndonya denw ka waati ye i n'a fɔ 1945 à 1980 n'i y'o jate minɛ olu bɛɛ ye ntɛnɛn ye olu de ka kan ka de 1981 à 2016 k'olu mara est ce que mara bɛ ɲɛ u bolo wa den bɛɛ kɔlɔsi maa o maa bangena 1981 ka na bila 2016 la y'a dɔn 81 taw ka na ɲɛfɛ dɔɔnin u caman bɛ kow kunna bi jama dɔrɔn de bɛ adamaden la siiga t'o la dɛ o wa i tɛ maa ladamulen sɔrɔ ni ninnu donna biro kɔnɔ tuma min na ka don kanw kɔnɔ tuma min na diɲɛ bɛ fako de kuwa a daminɛna o a daminɛna a daminɛna
ɔ min ye porobilɛmu gɛlɛman yɔrɔ ye ntɛnɛn ni sibiri man di abada sibiri fana ni kari man di man di olu bɛ opoze planɛti ka jate la ɔ an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ anw yɛrɛ ye ntɛnɛn ye an ye den minnu wolo olu ye kari ye an ni olu nana mara waati min fɛ sisan o kɛra sibiri waati ye sabu sibiri dolo b'a daminɛ de mili disɛti fɔ de mili sɛnkanti de ɔ o furancɛ kɔnɔ sisan waati b'an bɛɛ degun sabu ntɛnɛn ni sibiri man di abada kari yɛrɛ fana ni sibiri man di ayi diɲɛ bilisa ɲagamilen kun de filɛ nin ye sɛbɛ a b'i faamu wa dubawu don tɛ nin ban dɛ ayi marifa ci tɛ nin ban dɛ abada tubabukan fɔ tɛ nin ban koyi ayi nin kun bɛ kunbɛn de dɔnni kɔnɔ ka sariyaw bajuw yɛlɛma ka mara cogo wɛrɛw ta adamadenya kama ka aritikili dɔw faga ka dɔw ɲɛnamaya ka bɛn ni waati ye n t'a fɔ diinɛ dɛ nka diinɛtigiw yɛrɛ tun bɛ se ka hakilila dɔ ta a kama sabu yɛlɛma bɛ don ko bɛɛ la siiga t'o la dɛ kuranɛ tɛ yɛlɛma ayi nka adamadenya tabiya bɛ yɛlɛma ka kɛɲɛ ni kuranɛ ye o kuma ni o ɲɔgɔnna tɛ maa bɛ se ka ala ka waati kunbɛn cogo di ko an ka bɔ ka Ala wele o tɛ se ka kɛ o tɛ se ala ye waati min latigɛ ka ban o tɛ se ka kunbɛn o ayi e dugu bɛna jɛ silamɛden jumɛnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugujɛ bali o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ e mɛ su bɛna ko aw tɛ fɛ su ka ko aw bɛ wuli ka yelenw mana wa u biyɛn aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan de ko an ka dugawu kɛ n' ala sɔnna yelen bɛ na yelenw de ka kan ka mɛnɛ n hakili la i bɛ ala ka waati i adapte ka bɛn n'a ye nka i tɛ se k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ dɔnku ninnu ye waatiw de ye anw fɛ a tuma dɔ tɛmɛna a mɛnna mɛ an b'a waati dɔ de kɔnɔ a bɛnna anw de tile ma dolo karamɔgɔw b'a faamu cogo min na o de ye nin ye i bɛ fɛn o fɛn ye diɲɛ na kɛlɛ ni bɛn ni bɛnbaliya ni jɛnɛya ni kakalaya ni fɛn o fɛn na nin bɛɛ ɲɔgɔn kɛra ka tɛmɛ n'a dolo nana falen a walew bɛ na diɲɛ kɔnɔ tugun siga t'o la a bɛ kɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ foyi tɛ yen k'a fɔ ko anw tile dama de la k'o bɛ ka kɛ abada o ye resɛrisi minɛnw de ye n'o tɛ kɛwale kɔni ala ka waatiw la olu kɔni caman tɛmɛ walayi nin walawala dɛ a faamuna dɛ a bɛ faamu mɛ an yɛrɛw ka kunkolo anw ka faamu faamutigiw bɛ ka diɲɛ develɔpe ni ni minɛn minnu ye n'a fɔ an filɛ bi Réseaux sociaux ni technologie développera cogo min na o ye hakilitigiw de ye o olu don olu don ɔ technologie kun tun bɛ cɛkɔrɔba dɔw bolo kabi diɲɛ ka di o olu tun b'o ɲɛɲini na u denw m'a développer bi wa munna nɛgɛ ɲini fana an ka numuw minnu ye nɛgɛ fɔlɔw bɔ munna a tun tɛ se ka développer bi an ka kɛ an ka nɛgɛ bɔ an yɛrɛ ma yɛrɛta ko de bɛ farafin kɔnɔ farafin kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔ dɔ ye fɛn o fɛn ko man ɲi e ka diɲɛ filɛ adamaden bɛ se ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ ka k'a sago ye ka fa wari la bele wa plus que ɲɛ bɛ ka yɛlɛ plus que ɲamaɲama b'i don a la e yɛrɛ fɛ e ɲɛ yɛlɛlen don n'a yɛlɛla fo ka se fo ka ma kamili ma ni ɲamaɲama donna a la a bɛ laban tuguli nin de la tugun siga t'o la i b'a tereke fo ka t'i talon ka bin adamadenya b'o yɔrɔ de la bi ayiwa faamu nana aha saniya nana unhun fɛn caman nana unhun bana bɛ ka caya kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye, nin ye maa ni maa tɛ min jifilen na bilen ayi tɛgɛ tɛ ko minɛn kelen kɔnɔ bilen ayi Ayiwa. Mm, walahi bɛɛ bɛ ji bɔrɔninw san ka bila u kun unhun bɛɛ b'i ta min nin bɛɛ ye kisi ɲini ye bana tɔɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔso falen don dɛbɛdɛbɛ n'i ye farafin furakɛlikɛla ye i bɛ ɲini ka dogo maaw ɲɛ nin tiɲɛ nin tɛ kabako ye walahi nin kabako ye ɔ k'a sɔrɔ a cikɛla kulu tun bɛ kɛ foro la fɔlɔ filen den kelen walahi u ma sa ka ban ayi nka n'i ye jifilen kelen bila bi minniji kunna ko kɔɲɔ jama ka to ka min a la dɔw bɛ tile minnɔgɔ la u tɛ min siga t'o la dɛ dɔw bɛ taa so yɛrɛ u b'a fɔ e bana yɛlɛmɛtaw nin kabako ye kabako ayiwa n'i ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ ala fana bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ diɲɛ bɛ ten de c'est à dire waati de bɛ ɲini dɔrɔn ka ka sɔn waati yɛrɛ cogoya ma ka ka tanga ɲini waati tɔɔrɔ ma o ka fisa ni mankankolo ci caman ye siga t'o la an bɛ tuma min na sisan adamaden sɛgɛnlen don kosɛbɛ ayiwa nka n'i y'a ɲininka lafiya dɔ sɔrɔla sabu mɔgɔw cayala nafolo cayala ayiwa bana cayala fura cayala kɛlɛ cayala ɲɔgɔnfɔ cayala fɛn o fɛn n'i da bɛ se ka dɔ fɔ a la dɔ farala bɛɛ kan kosɛbɛ o kɛra nka
kodɔn caya kun de kun ye tɔɔrɔ ka dɔgɔya walahi o don o de la ne y'a fɔ i ye n ko mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye ayiwa ɲɔgɔn jafarinyakanw don kosɛbɛ n'o tɛ walahi o don kolon de bɛ se ɲuman na siga t'o la walahi kolon ɲuman bɛ sɛgɛn kolon kosɔn dɛ kosɛbɛ e yɛrɛ b'o dɔn o hali n'i ye diinɛtigiw lamɛn i bɛ da la ja kolon de bɛ se ɲuman na siga t'o la Ko jɛnɛya siɲɛ kelen bɛ se ka san bi wolonwula seli bin o b'a fɔ ten o tɛ kabako ye kabako don bon n'i ma da u ka o kuma la e yɛrɛ ka mɔgɔya lajɛ i k'i si bɛɛ kɛ dugu dɔ la fo ka n'i si jɛ i kana sonyali kɛ sɔrɔ min b'i la don o don i ka dugumɔgɔw wele i k'u sɔn e ta in ka ban don dɔ su ka gɛlɛya e ma i ka den ka bɔ k' i bɛ taa dɔɔnin ta dɔ ta la e tun bɛ min sɔn dɛ n'i minɛna yen kabako filɛ o don ɲinɛ bɛ kɛ e ka san caman tɛmɛlen o kɔ dɛ hakili t'o ye tun ɲinɛ bɛ k'o kɔ kosɛbɛ ee a ye n to ala ye ne de tun bɛ aw sɔn o tɛ yen i ye son de o de bɛ fɔ wa i bɛ bugɔ o don k'i lajaba i bɛ da la ko ja kolonw de bɛ se ɲumanw na o cogo kelen u b'a f'i ɲɛna ko maa tɛ bɔnɛ i halala la c'est-à-dire i wɔsiji i ka sɛgɛnsara i ye fɛn min sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka k'i ta ye k'o tɛ bɔnɛ fiyewu i kɔlɔsi dɛ ne kelen pe de bɛ nin f' i ye maa halala mɔgɔ wɔsiji i ma a ɲini nanbara la fiyewu kɛnɛ kan kolo ni fasa la a bɛ dun i ɲɛna piyan i t'a sɔrɔ bilen ayi min bɛ taa kɛ alikiyama ne t'o dɔn nka diɲɛ na yan i kɔlɔsi dɛ e m'a ye n'a tun y'a sɔrɔ ko halala tɛ tiɲɛ gogoro tun tɛ dilan ayi porte tun tɛ dilan garidi tun tɛ formé ayi polisi tun tɛ kɛ yen gendarme tun tɛ kɛ yen ayi ninnu bɛɛ bɛ contre la vol
nka a ma dabila dɛ a tɛ dabila wa i bɛ halala bila ɛ fufafu b'a ta fo diɲɛ ka wuli i t'a ye tugun nka mɔgɔw nana o fana yɛlɛma ka kɛ kɔmi n'i y'a ye i bɔnɛna fɛn min na a sɔrɔ cogo de ma ɲɛ donc nin kuma ninnu bɛ bɔ mɔgɔw de da bon o ye yɔrɔ dɔ ye ayiwa yɔrɔ dɔ la tugun a fɔra k'a fɔ vraiment ni muso ɲɛna i bɛ den ɲɛnama wolo tiɲɛ don nkalon t'o la nka i bɛ maaba o maaba ye i b'a woloɲɔgɔn dɔw sɔrɔ yen olu ma se ka bonya Nin walawala dɛ o karamɔgɔba tɛ yen o faamaba tɛ yen ayi o mɔgɔba tɛ yen n'i ma bɔ du dɔ kɔnɔ o mɔgɔba tɛ yen ni ni dɔ ma jɛ ka wolo musoman fara cɛman kan mɛ mun ye e bonya mun na olu ma bonya a bɛɛ dun bɔra muso in e de bɛ ɲɛ ɲɛfɔ dɛ a bɛɛ bɔra muso in de la o ubiyɛn e de ka di muso ye a bɛ ɲuman kanu ni e ye ka tɔɔrɔ kanu n'a den tɔw ye o bɛ den ni ba cɛ wa ayi o t'o cɛ o don dakan de ma faamu nin y'u la kuma kolomaba filanan ye a sabanan sadiri ni mɔgɔ banana ni mɔgɔ kɛra lujuratɔ ye u bɛ bila yɔrɔ ɲinin na ko ala b'i lajarabi k'i filɛ ko lajarabi don i ka kunna ye i ka kunna ye kɔni o b'i diyagoya nka ɛ Ala bɛ taa a ka jɔnnin eseye ni tɔɔrɔ ye ka sɔrɔ k'a dusukun dɔn, unhun, olu ye Ala ka savanya bila mini? Ayiwa, Ala kodɔnba in, unhun, kabini i ma na diɲɛ na fɔlɔ, unhun, ale ye waati min suma i kama a tilar'o la, unhun, i bɛna i sen bɛ da dugukolo yɔrɔ minnu kan a tilar'o la, anhan, i bɛ ji hakɛ min min a tilar'o la, unhun, i bɛ ɲɛkɔmiko hakɛ min kɛ a tilar'o la, unhun, olu bɛɛ de bɛ labɛn fɔlɔ, unhun, k'i ka kɛta bɛɛ faamu ka sɔrɔ k'i bila ka bɔ dugukolo sanfɛ ala tilal'i dusukun na n'i ka ɲi n'i man ɲi ala tilal'o la pewu siga t'o la dɛ mɛ e bɛna kɔgɔ ka bonya tuguni fɔ ala b'i ɲɛnabɔ ka sɛgɛn k'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye taa jankaro dɔ bila nin na dɛ silamɛ don wa bɔn ala mɔgɔ don wa n t'a dɔn nin ka bɔ hakili ma a y'a bana n'a banana an b'a lajɛ ee o ye mɔgɔya ye o ye kabako ye dɛ kosɛbɛ i ye nin faamu a b'i faamu dolo mɔgɔ ka waati de bɛ nin k'i la siga t'o la waati ɔ n'i ma sɔn o ma unhun o tuma denyɛrɛni min dafabali bɛ wolo Ala b'a fɛ k'ale fana jarabi ka filɛ wa un ɲininkali bɛ yen a yɛrɛ dun ma ko dɔn fɔlɔ Ala m'a ka hakili in d'a ma fɔlɔ fiyewu abada nka den kama bolontan bɛ wolo o bɛ kɛ a ɲɛkisɛntan bɛ wolo aha a dafabali bɛ wolo unhun dɔ bɛ wolo sentan unhun dɔ bɛ wolo eh, lujura ma dafa mhm. dɔgɔtɔrɔw bɛ wuli ka ɲɛ ɲini nin bɛɛ la mhm. k'a sɔrɔ ala bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ wolo i lujura dafalen tɛ dɔgɔtɔrɔw b'a tɔ dafa mhm. jɔnni ko maaya ye gansan ye maaya tɛ gansan ye a bɛna fɔ ko ala ɲinɛna dɛ ubiyɛn a t'a ɲɛ dɔn de wa ayiwa
hee kabako bɛ dɔnni kɔnɔ o tuma dolo de bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'i bɛnna ni nin ye nin b'i sɔrɔ n'i sigira nin kan ni nin nana nin kunbɛn ka bɛn i bange tuma ma i bɛ kɛ tan wa wulibali don o de ye dɔ janya dɔ ye o de ye dɔ cɛ ɲɛ ni dɔ ye o de ye dɔ fin ka dɔ jɛ o de ye dɔ garijɛgɛ ka dɔ fantanya o de ye dɔ si janya ka dɔ si surunya wa danfara bɛɛ banna yan dolow ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn don a a dolo karamɔgɔw de ko o ma ko jigifɛn ani yɛlɛfɛn kosɛbɛ dɔ bɛ yɛlɛ dɔ bɛ jigi olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn n'olu ye ɲɔgɔn kunbɛn ni lahala min ye i ka maaya kunna i dakan tigɛra foyi t'a yɛlɛma bilen a wa a bɛ n'i b'a tubabukan fɛ a bɛ fɔ ko descendant et ascendant ee nin ye kabako ye ɔ nin bɛ dolo de kɔnɔ dolo dɔrɔn de b'a jira i la k'a fɔ ala ma dimi maa si kɔrɔ ayi walahi nka hali ni sanji tigɛra dɔw b'a fɔ e kokolon mana caya sanji tɛ na ni ala bɛ anw fil'an ka kokolon kosɔn est-ce que sanji yɛrɛ ka kan ka na busumani jamanaw dun
tubabu jamanaw dun han jamana min mɔgɔ yɛrɛ tɛ kɔrɔn yɔrɔ dɔn fiyewu sanji de bɛ ka suuru olu fɛ yen ni anw dɔ ka denkɛ ye yen sɔrɔ an b'a fɔ alihamudulilayi karisa ta bɛ guinée équatoriale laala sɔɔni an ka sɛgɛn na ban o tilala ka kɛ ala ka nɛɛma yɔrɔ ye ka tɛmɛ a ka yɔrɔ kan ni seli de tun bɛ sanji na sanji joli bɛ na makan ayiwa ɲininkali bɛ yen Makankaw tɛ seli de, u bɛ seli u bɛ seli, kodɔnna bɛɛ b'a kalama ko Makan ka sanji man ca, kosɛbɛ, u y'o fana kuru ka don ko nɛɛma de bɛ yen, unhun, Ala ka kanu, unhun, ee, belebele, bilayɔrɔ sɔrɔla ko bɛɛ la, walahi, bon ni mɔgɔ nana se nin yɔrɔ ma, unhun, ɲinili bɛ ban quoi, tiɲɛ, o de la ne b'a fɔ i ye, anhan, n ko an bɛnbakɛw n'i y'a ye nansara nana an ka cɛkɔrɔbaw minɛ, unhun k'u dɔw ɲɛna dafɛ a n'an ka karamɔgɔ kɔrɔbaw k'u minɛ k'u dɔw ɲɛna dafɛ limaniya dantɛmɛ de tun don e bɛ boliba dɔ ta ka bila n'i ye shɛ fa o la walima ka fɛn dɔ kan tigɛ o la e yɛrɛ fɛ ko san kara bɛɛ bɛ tɛmɛ boli bɛ se ka maa kunbɛn wa abada boli tɛ se boli tɛ se fɛɛrɛtigi ka jugu mɔgɔ caman ma siga t'o la dɛ tubabukɛ bɛna gɛrɛ i la a b'i nɛgɛn nɛgɛn k'i ka ko ninnu faamu ayiwa cɛkɔrɔba bɛɛ minɛna bolola o cogo la a sera moriw ma maa si ma se k'o kunbɛn olu fɛ dɔrɔn n'i kɔni y'i ko to ala ma dɔrɔn ee a bɛ hɛrɛ k'i ye siga t'o la char combat bɛ soforokun na kɔlɔsi bɛ e bolo o tuma bɛ ɲini ka tɛmɛ dɛ
i tɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ nin kuma ninnu kuma in kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye sabu n'i bɛ kumaw bɔ nin cogo la tan dɔw t'i hakilila dɔn dɔw yɛrɛ fɛ peut-être i tɛ silamɛya de fɛ wa ou bien i tɛ dɔgɔtɔrɔya fɛ wa ou bien i t'an ka danbe de fɛ wa dɔw yɛrɛ bɛ ne hakilila ɲini ka sɛgɛn sabu u bɛ messagew ci n ma mais kuma in yɛrɛ kɔrɔ de ye ne yɛrɛ hakilila ye min ye an ka segin an yɛrɛ ma nin si kana dabila ayi maa bɛ kɛ diinɛ na k'a sɔrɔ i ka sinafɔya ma ban abada bɔbɔ bɛ se ka kɛ chrétien ye k'a sɔrɔ a ka bɔbɔya ma ban ayi bamanan bɛ kɛ silamɛ ye k'a sɔrɔ a ka bamananya ma ban i bamanantɔlama de donna silamɛya la i bɛ silamɛya ye kɛwale de ye i b'i to i ka bamananya la ka silamɛya kɛ siga t'o la dɛ silamɛya ye mun f'i ɲɛna a dabila a kɛ ko nin to yen nin kɛ o ni ne ne ka kɛ arabu ye jagoya la o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o cɛ ka jan o cɛ ka jan
aw yɛrɛ t'a dɔn ko danfara bɛ ala yɛrɛ de ye danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala don ala don ala de ye danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o danfara bɛ kɛnɛ jalan kan an filɛ nin funteniba de min na sa den minnu bɛ bange ani minnu bangena funɛnɛ kɔnɔ e ni ala cɛ maa sugu kelenw don o cɛ ka jan o tɛ kelen n'i magara i bilafɛn fɛn o fɛn na sisan i y'a sɔrɔ a ka kalan nka a tɛ sɔɔni bɔ ni ala sɔnna n'i ka bolifɛn bila i bɛna ji de sɔrɔ a kan i bɛ finikolon kɛ k'a saalo k'a ji bisi fo k'a bɔn dugu ma u b'a wele ko nkɔmi o bɔra min ayiwa minɛnw ka kalan bi o kalayaba nin bɔra min ayiwa donc Ala ye danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, kosɛbɛ, ɔ o danfara, unhun, funtɛnimaden, anhan, sɔmiyaden, unhun, kawuladen, unhun, tilemaden, unhun, aa ɛ funɛnɛden, unhun, o don u tɛ kelen ye, u cɛ ka jan, o tuma o danfara, anhan, o ye surunyaw ni cɛɲumanyaw ni cɛjuguyaw ni bonyaw ni misɛnyaw, unhun, olu bɛɛ danfara, kosɛbɛ, o ye yetaw ye, anhan hali mɔgɔw da kɔnɔ ɲin coro cogo tɛ falen cogo tɛ kelen mɔgɔw bolonkɔndenw janya cogo tɛ kelen ye ayi a cɛkisɛ n'a senw tɛ kelen ye nka a bɛɛ mɔgɔ jɔn ko danfara tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ farafin bɛ se ka kɛ arabu ye ayi nkalonfin i tɛ k'a ye sabu fɛn dɔw daminɛna cogo dɔ la o bɛ taa o cogo de la ayiwa n'i kɛra i yɛrɛ ye ka diɲɛ fɛn o fɛn fara o kan o de ye développement ye i y'a faamu a bɛ nka e ta t'a la e yɛrɛ ka foyi man ɲi anw yɛrɛ ka foyi man ɲɛ diinɛtigiw ye an ka laadaw bɛɛ bugɔ ka bin ko bɛɛ ye haramu ye k'a sɔrɔ ɲuman tun b'a la ayiwa olu tilalen tubabukanfɔlaw nana daminɛ tubabukanfɔlaw e bɛ arabu ni nansara jogo mana don farafin na ninnu bɛ se ka ne de ye nin fɔ ɲɛna siɲɛ caman o y'a sɔrɔ mankan tɛ mali kɔnɔ yan o n ko arabu ni nansara kan arabu kunkolo bɛ farafin min na tubabu kunkolo bɛ min na k'u ka jɛ ka ko dɔ dilan ko faso o tɛ yɛlɛ ko ye kosɛbɛ han la e nin ye kabako ye koyi c'est-à-dire namaratɔ ni janfantɔ e k'olu fila ka jɛ jate minɛ bɛ se ka ko dilan tɛ se ka foyi an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na koyi siga t'o la i b'a dɔn danfara min bɛ namara ni janfa cɛ wa namara bɛ kuma de n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ namara i bɛ kuma de k'a hakili minɛ ni ɲɛfɔliw ni taamasiyɛnw jirali ye fo ka taa a hakili bɔ a la walima ka minɛn dɔ ta k'o mun kɔmi minɛn ɲuman don c'est-à-dire ka kolo mun ni ɲuman bɔgɔ ye a bɛ fɔ o de ma ko namara namara bɛ kuma de ayiwa janfa ee janfa de ye ka n'a fɔ e e ka kulusi nin wa o de e ka kulusi nin tɛ sanga na bilen nin bɔ ka bila n bɛna kura d'i ma donc e b'o bɔ ka bila a mana taa a bɛna dulɔki fana falen kɔfɛ a bɛna banfula dɔ turu e kun na e i kɛra tubabu ye sisan dɛ e ma farafin minɛnw bila wa i kɛra tubabu ye sisan aaa nin cogo ka ɲi i la dɛ n'a tilar'o la a bɛn'a sɔrɔ i b'i ka to dun a b'a fɔ i bɛ nin dun wa nin man ɲi i ka kɛnɛya ma donc min bɛ feere ale fɛ yen ale bɛn'o d'i ma e tɛna to k'ale bolola ta san wa e bɛ min sɔrɔ nɔgɔya la e b'o kɛ bilen wa e t'o kɛ donc nin hakilila fila de donna an kan an bolo bɔra pewu arabukanfɔlaw y'an namara tubabukanfɔlaw y'an janfa hali n'i woloden don n'i y'a don tubabukan na n'a ye diplôme sɔrɔ i kɔlɔsi a la dɛ ayiwa a tɛ faso in fɛ bilen dɛ non n'a nana don a ka so dɔrɔn hali a ka cɛkɔrɔba bɛ sigi yɔrɔ minnu na a b'a ye non parce que ale taara salon dakabanaw ye, unhun, cɛkɔrɔba ka sigi misi golo kan bilen cɛ nin y'an siɲɛ de ye quoi, kosɛbɛ, non non non o don ɲɛyɛlɛbaliya tɛ dɛ, ahan, sentanya don, ayiwa a bɛ faamu A faamuna wa a bɛ faamu n'o tɛ an ka masakɛw fana ye sigiyɔrɔ ɲumanw dilan yan ka tɛmɛ o kɛra se t'an ye de ayiwa ɔ mɔgɔ bɛ se ka na nafolo ka développement ani k'i ka tabiya bila pewu olu tɛ kelen ye ayi jamana in bana yɛrɛ ju filɛ nin faamaw nana kɛ o sabananw ye fanga bɛ maa o maa bolo ale bɛ laada kunkolo tigɛ n'a ye fɛn o fɛn k'a ka dugu la faama tɛ sara dugutigi la dugutigi tɛ jate ayi dugutigi tɛ bonya abada karitiye kuntigi tɛ bonya ayi ko papiye t'a bolo
faamaw ye olu ni alimamiw bɛɛ kɛ kelen ye c'est-à-dire u tɛ da la quoi
ee dugutigi bɛ sɔn ka papiye dɔ sɛbɛn ka d'a ka ciden teliman ma ni polisiw y'o minɛ ka filɛ u k'a bila ka tɛmɛ
o ye dugutigi jumɛn ye aa polisiw n bɛ ka n ka ciden dɔ bila ka taa sikaso a sen ka teli n'a y'a minɛ n'a ye nin jira u la a k'a bila ka tɛmɛ ne dugutigi karisa de y'a ci o dugutigi bɛ mali kɔnɔ ayi nin walawala dɛ o tuma dugutigiw bonyana cogo di ayiwa
aa ɛ n bɛ segin n yɛrɛ ma fɔlɔ ne ye papiye dɔ di banabaatɔ dɔ ma n m'a sɛbɛn ni dɔgɔtɔrɔya ye dɛ n ko nin papiye min filɛ nin ye karimu sanɔgɔ de y'a sɛbɛn dɔgɔtɔrɔ karisa a lajɛ ne kɔni a nana ne fɛ ne tɛ bana in si dɔn ee ja a kun k'o dogo ka tile dɔgɔtɔrɔw ma o de ka ɲi ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko ko jɔn a ko karimu sanɔgɔ ko karimu sanɔgɔ ye jɔn ayiwa banabaatɔ dabali banna o bɛ kɛ mɛ hali n'i tɛ karimu sanɔgɔ dɔn papiye mm. min b'i bolo mm. a ɲini i k'a faamu n ye telefɔni nimɔrɔ sɛbɛn n ye n yɛrɛ fɔ mm. n ye n ka karitiye fɔ mm-hmm. ɛ telefɔni ta i ka n weele kɛ o ka kan ka kɛ ni bonya bɛ yen o n'a ɲɔgɔnw n bɛ fɛ k'o de f'i ye ayiwa faamaw ye laada bɛɛ kun tigɛ mm-hmm. o dugutigi tɛ diɲɛ kɔnɔ hali n'i yɛrɛ dugutigi tɔ n'i denkɛ y'i ta moto la n'a bɛ tɛmɛ polisiw b'aw jɔ dalilu jumɛn b'i bolo k'a fɔ polisiw ye k'i ye dugutigi ye taamasiyɛn jumɛn de dira dugutigi ma walasa n'a bɛ tɛmɛ fanga k'a dɔn o y'an ka laadaw bɔ an bolo ten dugutigi sigila dugu lankolon kunna ye ni zandaramuw nana u bɛ tɛmɛ ka taa mɔgɔ cɛfa ka so sara tɛ kɛ dugutigi la
dugutigiw sigilen don ten m'a kɛ cogo di bɛɛ bɛ siran ko demokarasi
demokarasi ko fanga seginna so dugutigi ka fanga dun bɔsira a la e de bɛ dugutigi ka fanga bɔsi ma la demokarasi dun don demokarasi bɛ bamakɔ de n'o tɛ a ma se anw fɛ burusi kɔnɔ ayi a faamuna a
duguba kɔnɔmɔgɔ bɛ moto minɛ bien ka tile polisiw ma u bɛ jɛngɛ ka bɔ
mɛ n'i y'i ka tamati segi siri i ka moto la n'i bɛ na ye n'u ye i bɛ jɔ e ka papiye bɛ min tamati sɔngɔ in u b'a minɛ ka dun
jamana tɛ taa nin kan quoi ayi n y'o de f'u ye o de la bɔn i b'a ye adamadenya man nɔgɔ f'an ka segin an yɛrɛ ma de donc olu fana nana olu ye sariya bɔsi an ka laadala mɔgɔw la min kɛ mara tiɲɛna n'i ye dɔ den bɔsi dɔrɔn gosi dɔrɔn a bɛ tile faamaw de fɛ
denmuso cɛlakow yɛrɛ hali ni cɛ y'a bugɔ san'a ka taa fɔ a fa ye fɔlɔ a bɛ tile polisiw de ma siga t'o la polisiw bɛ cɛkɔrɔba wele ka t'i lajaba muso sigilen ɲɛ na k'a ka taa o furu continue bele polisikɛw dɔ b'i yɛrɛ bolo so dɛ siga t'o la dɛ i fili tɛ maa ninnu ma koyi walahi fanga tɛ maa bɔ i hakili kan koyi ayi a faamuna a bɛ faamu ɔ nin de nana ka na caya ka caya ka caya diɲɛ nana soroba ɲagami donc bɛɛ b'a fɛ k'i yɛrɛ defan dɔw ye marifaw ta dɔw ye besew ta jamana ɲami kun filɛ a tiɲɛna tan ne kuwa parce que dusubaw b'u yɛrɛ ta siga t'o la dɛ n
n'a fɔra ko sariya parce que olu ma sariya to hakɛw la abada n'o tɛ bonya bɛɛ bonyamasegin bɛɛ kabi ala ye diɲɛ da dugutigiya b'an fɛ yan gatigiya bɛ yen karicɛ o karicɛ u bɛ kuntigi ɲinin a la sigida o sigida ɲɛmɔgɔ b'a la ko jumɛn ɲɛmɔgɔntan ka di o man di o man di
mɛ hali musa tile la an kɔrɔ yan ni oze fɔrɛw tun bɛ na dugu minɛ u tun bɛ jigin dugutigi de fɛ yen u bɛ taa dugutigi fɛ u b'a fɔ an ye jeni nɔ dɔ y'i ka kungo kɔnɔ maa bila an ko an ka taa suma walima ayiwa a bɛ nin hakɛ in sara oze fɔrɛ tun tɛ sɔn ka maa minɛ kungo kɔnɔ ka tɛmɛ n'a ye yen ayi o tun tɛ kɛ musa tile la abada nka ko musa man ɲi dɛ ayiwa belebele nka a ye maakɔrɔbaw bɛɛ ka bonya segin u ma yan siga t'o la walahi ni kumandan bɛna mɔgɔ minɛ dugu kɔnɔ lɛnpo kow ni gɛlɛyaw la a bɛ jigin dugutigi kan n'a ma ye dugutigi de b'aw ɲɛnabɔ n'o tɛ an nana karisa de kɔ u b'a wele ka na d'i ma i bɛ minɛ ka wala ni demokarasi nana ko fanga segila so ɛ n'a tɔ nana kɛ ɛ ko jandamu bɛ karisa ka so wa e ko jɔnni fɛ yen dugutigi yɛrɛ de bɛ ɲininkali kɛra koyi siga t'o la aa a kɛra baara ye bɔn o dugutigi tɛ yen ko i bɛ tilen jandarameri la ko a taara mɔgɔw minɛ n fɛ yen ko mun de kɛra n'i ma farati i yɛrɛ bɛ fara u kan dɛ siga t'o la n bonya ma ban bonya banna ɔ nin ne ye jamana tiɲɛ n'o tɛ n'an ye ɲɔgɔn bonya dɔɔnin a ka fisa kosɛbɛ n'o tɛ fanga ye bonyafɛn de ye anw de ye faamaw bila yen siga t'o la u ka kan ka bonya ja kosala mais ka na dugu la k'a fɔ i tɛ dugu maaba dɔn i tɛ dugutigi dɔn i ka foyi tɛ a tɔgɔtigi la aa faama sabali dɛ ayiwa fanga tɛ se ka na sigida dɔ ka tɛmɛ sigida tigiw kan ayi o tɛ se ka kɛ ne y'o de f'u ye n'i y'a ye rébellion bɛ don dugu kɔnɔ, unhun, ani dugudenw de bɛnna a la, tiɲɛ, i ye nin fɔ, wa n'a guwanna, unhun, Bakɔrɔnama ka mɔgɔw b'u ka minɛnw cɛ ka dugulenw ni ayiwa kɛlɛkɛlaw to ɲɔgɔn na yen, kosɛbɛ, kosɛbɛ, o bɛ kɛ, o bɛ kɛ, ɛ n'a bula gouverneur bɛ taa o, n kɛ, n'a guwanna commandant b'a yɛrɛ ta o, unhun, ale nana de o, tiɲɛ, nin ye tiɲɛ ye, mais aw dun nana aw nana fanga bɔ an bolo, unhun, aw kun tɛ an ta to an bolo, unhun, k'a ta k'an ta kɛrɛfɛ wa, unhun. est-ce que an y'a ɲini ka faamaw coiffer abada laada ye nin de ye donc ne bɛ fɛ k'a fɔ faamaw ye laada faga ɛ tubabu kalankɛlaw dɔgɔtɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw u ye laada faga donc diinɛtigiw ye laadaw kun ci donc an kɔni tora yen ten wa nin kɔlɔlɔ de wulilen filɛ o fɛ o b'a fɔ ɛ Rappeur dɔ ko ko n'a ma nin farafin furakɛ ko a tɛ kɛnɛya ko mali bana ka gɛlɛn ko n'a ma furakɛ da a la k'a tɛ c'est-à-dire mɔgɔw hakilila manamanakan don ayiwa a ma fɔ ko ka yiri kari k'a tobi dɛ c'est-à-dire n'an ma laadaw tilen an ka to an cogo kɔrɔ la foyi tɛ ɲɛnabɔ ayi ni son ko ale bɛ Sanubugu deux la i b'a sɔrɔ Sanubugu deux mɔgɔw de b'a dɔn siga t'o la n ɛ polisiw bɛ se ka Sanubugu deux dɔn ka Sanubugu deux wolodenw to wa abada o tɛ se ka kɛ ɛ kalan ye tiɲɛ ye e kalannen de nana anw ka dugu la ye ko parce que aw ye polisiya kalan kɛ ko e bɛ se ka quartier dɔn ka tɛmɛ quartier denw kan wa abada o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ n'a ni olu collaborer la pourquoi a tɛ quartier a t'a sonw minɛ o bɛ kɛ Bon n'a kow kɛra ten n'anw bɛɛ siranna olu ɲɛ n'i taar'a fɔ faamaw ɲɛna ko ko dɔ bɛ yan fɛ yen o ko sɛgɛsɛgɛli bɛ taa e yɛrɛ minɛ ka taa e ɲininka i y'a jɛngɛlen ye wa i y'a sonsorolen ye wa mɔgɔw siranna mɔgɔ tɛ foyi fɔ mɔgɔ ye n'o tɛ bandiw bɛ se ka don dugu kɔnɔ cogo di ka na kɛ maaw faa n'u ma loger yɔrɔ dɔ la ayiwa u bɛ loger yɔrɔ dɔ la u bɛ loger dɔ ka du kɛrɛfɛ o tuma u bɛna n'u sigira kungo kɔnɔ misigɛnnaw b'u ye
e bɛ olu bɛ se ka na dogo cogo di ka na kɛ dugu ci ka yɛrɛkɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye sigida mɔgɔw sen b'a la u donna complot la kosɛbɛ mais mun de b'u don complot la peut-être tajuru saraw ni sariya tigɛ ɲɛjugu kan ninnu ni laada bɔsina ninnu olu de nana wara kosɛbɛ o warali de nana ni ko caman ye an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye an bɛ kuma sigida mɔgɔw de fɛ a sabu an tɛ se faama na abada an tɛ se dɔgɔtɔrɔ la ayi an tɛ se karamɔgɔ la abada nka a yɛrɛw ni ala cɛ n'a y'a sɔrɔ u ka ɲɔgɔnyew n'u ka dugaw n'u ka kumaw bɛ ka ko dɔ dilan ɲankuma dɔɔnin bɔra ko la kosɛbɛ deux mille douze fɔ ɲinan foyi ma bɔ a la fɔ ni min farala ayi o ma kɛ fɔlɔ aa o don an kamana ganna sa o kɛra
o tuma ni bana juguyala n hakili la dɔgɔtɔrɔ bɛ bana yɛrɛ source ɲini k'a dɔn
n'i ye bana yɛrɛ dɔn ɔ k'a dɔn nin bana in don ɔ y'a dɔn bana o bana n'a sigiyɔrɔ don farikolo la i na o sigida ɲini k'o dɔn n'o sigida dɔnna ne hakili la a furako bɛ sɔn ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛ sɔrɔ ne ka kuma ninnu kɔrɔ y'o de parce que jamana ɲaami cogo ye dɔw kamana gan quoi k'a sɔrɔ foyi tɛ kunkolow de bɛ bɛɛ bɛ tulu in de nɔfɛ siga t'o la o don wari bɛ boli ka tɛmɛ cogo min na karamɔgɔw ɲɛ b'a la faamaw ɲɛ b'a la ɔ minisiriw ni kirikaraw y'a to fantanw ɲɛ jɔra u ka kɛsu la jamana tɛ bɛn a tɛ nɔgɔya dɛ o de la gdo tɛ se ka ban du kɔnɔ abada ban jamana kɔnɔ ayi ban baaradaw la abada e fantan taa i ka ci fɛ kana ɲini ka faama ninnu ka wari duntaw hakɛ dɔn ayiwa n'o tɛ i bɛ muruti dɛ siga t'o la o bɛ kɛ i t'i yɛrɛ ɲini wa o ka kan ka kɛ ala ka hɛrɛ k'an ni lamɛnbaaw ye amin ala ka jamana diya amin ala k'an bɛn kelen ma amin o don ala k'an s'an yɛrɛ kɔrɔ amin ɛɛ ni dolo ye tiɲɛ ye mhm. n'a sɔrɔ ko ala yɛrɛ ka programme de ye dolo ye mhm. ala ka fanga di dolo ko ma mhm. mɔgɔw k'a faamu inshallah o bɛ kɛ n'ala sɔnna inshallah o bɛ kɛ ni dolo ko ye tiɲɛ ye ko ne kelen ka ko dilanlen tɛ ko ala ko e bolo nɔ de ye dolo ye ko an bɛ kɛ o de fɔ a tɛ kunbɛn fiyewu ayi ala k'a dɛmɛ aha faamu ka don mɔgɔw kun na u k'a dɔn a bɛ kɛ tan de dolo bɛ se ka jamana dilan siga t'o la sabu anw tɛ foyi fɔ mɔgɔ ye ka sira don i kɔrɔ i ka taa baara kɛ o don kuma waati dafara o kɛra an b'u bɛɛ fo bɛɛ tulo b'a la maa o maa sigila k'an lamɛn dugu kɔnɔ ani dugu kɔ kan o don an ka foli b'u bɛɛ ye bɛɛ tulo b'a la maa min ka baara ye soboli ye bɔ ka bɛ to maloya ko ayi nin ye tiɲɛ dɛ don o don anw bɛ kuma n'an tal'o la maaw ka hakɛ to an ye n'o tɛ nin bɛɛ bɛ maaya kumaw kɔnɔ kosɛbɛ kuma waati y'an tan tɔgɔ ma an bolo ma bi an tɛna se ka maa tɔgɔ fɔ abada maa an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ka kan an minnu ye baara kɛ ɲɛmaa ye koɲaw kɔlɔsi kosɛbɛ adama ɲangara ye nɛgɛjuru banba anw maa fila de kumana o kɛra karim sanɔgɔ ani udu tarawele aw k'an bɛn alamisa wɛrɛ